muli bwanji nonse ndine agnes banda membala wa progress saving group ndife okondwera ndi gulu lathu ndipo mvidiyo iyi ndizikuonesani zinthu zina ponena za gulu lathu ndi momwe tinayiyambira gulu lathu ndikumbukira pamene tinali kuyamba gulu yathu ya saving group Ah, sitinali kuziwa chinthu chilichonse koma tinamvetsera kuli amene anali kutiphunzitsa ndipo tinamvetsera kulondola kwambiri chifukwa iwo aphunzitsi athu anali kufotokoza modekha kwambiri ndipo anatiphunzitsa mwamene gulu yathu ifunika kuti tiziyisebenzesera ndiponso anatiwuza kuti gulu ya saving group inali yosiyana kwambiri ndi chilimba chimene tinali kuchita nthawi zonse monga azimayi tinali kusunga ndalama zambiri ngati uli ndi ndalama zambiri unali kufunika kusunga ndalama zambiri ndipo tinali kutenga maloni tinali kutenga ndalama zilizonse zomwe tifuna koma chinthu chimodzi chomwe ndinakondwera nacho ndi kugawana pa nthawi ya share out pakutha kwa chaka chilichonse tinali kugawana ndalama zambiri ndiponso izi ndalama sitinali kufunika kuzibweza koma zinali zathu chabe masocial fund nayonso yanatithandiza ku zinthu zambiri tikadwala kapena achibanja adwala kapena tinalibe zakudya ku manyumba tinali kutenga social fund ndiponso ngati wina wace wa mgulu apezeka ndi maliro ndipo aphunzitsi anatiwuza kuti chinthu chofunika kwambiri kuti gulu lathu likhale yolimba ndipo ipite patsogolo ndi kukonkha lamulo la gulu lathu ndipo tinatsatira kolondola kwambiri pamene tinali kulemba pamene tinali kulemba aphunzitsi anali kutithandiza ndipo tinali okondwa ndiponso onyada chifukwa choona mavidiyo ndi ndondomeko yosungiramo saving group yathu ndipo nthawi zonse tikayiwala chinthu chilichonse tinali kubwerera kutamba mavidiyo kuti tisayiwale zinthu zina ndi zina mwa ichi sitingayiwale lamulo la gulu lathu ndipo gulu lathu lizankhala kwa nthawi yayitali chili kwa ise ndipo aphunzitsi athu anatiwuza njira yabwino yosonkhanitsira misonkhano yathu ndipo nthawi zonse timachita chimodzimodzi choyamba timakhala mwandondomeko ndipo m'malo amodzi wakumpando asegula msonkhano ndipo osunga makiyi abwera kusogolo kukasegula kabokosi ndipo achosa zonse zomwe zifunikira kuti zisewenzesedwe chosatirapo timapereka ndalama ya social fund umozi ndi umozi ngati wina wache afunako ndalama kuchokera ku social fund amafunsira ku gulu ndiyeno gulu izaganizapo kumupasa kapena osamupasa ndipo tonse tiyamba kupereka ndalama zija zomwe tisunga aliyense apereka ndalama kulingana momwe tinavomerezana ndi lamulo ya mugulu lathu msonkhano umodzi mzigawo zinayi timayang'ana pa zankongole misonkhano yonse ndi ya savings sopano timasunga ndalama monga mwa nthawi zonse msonkhano wa savings ukatha mamembala omwe ali ndi maloni amayamba kubweza ndalama za maloni ngati babweza timayikira pamozi ndalama zomwe babweza ndi ndalama zomwe zili mu mbale yowerengera ndalama ndipo owerenga ndalama amawerenga zonse pamozi ndipo amauza gulu ndalama zomwe zilipo kuti mamembala akongole ndiponso amafunsira ku aja anthu omwe afuna tenga maloni aja anthu omwe afuna tenga maloni amayimirira ndi kupita umozi ndi umozi kukatenga ndalama tikachoka apo ndipo owerengera ndalama amaulusa poyera ndalama za social fund ndi za maloni kuti mamembala asayiwale ndipo tikachokapo titseka kabokosi ndiponso titseka msonkhano mamembala athu anakhala mamembala a saving group mu njira zosiyana ena anafuna kukhala mamembala a savings group chifukwa chakuti anali kufuna kuti azitengako ndalama nthawi ndi nthawi zolipirira ana ku masukulu ndipo ena analifuna chabe kuti azinkhala ndi chakudya chokwanira ku manyumba enanso analifuna chabe kuti azisunga ndalama zawo ndi kutengako akafuna kukhala ndi bizinesi ndipo ena analufuna chabe kuti azisunga ndalama zawo ndi kutengako akafuna kuyamba malonda ndipo ena analufuna chabe kuti azisunga ndalama zinkhale zambiri ndipo akamangire manyumba ndipo ena amafuna chabe kuti aziyanjana ndi anthu ndipo ena niganiza kuti amafuna chabe kuti akhale ndi gulu lolimba kuti liziwathandiza ndipo ena amamembala athu ayamba kale kupanga magulu ama savings group awo awo tonsefe sindise ofanana anthu angakhale mamembala pa lingo lililonse pokhapo ngati asatira lamulo la gulu tinali ndi mpikisano waukulu ponena za ndalama yopasa mphunzisi ngakhale kuti mphunzisiyo analuchoka m'mizi monga ise ndipo ndi wamng'ono kulinganiza ndi mamembala ena tinaganiza kwambiri kuti ntchito yomwe anali kuchita ndi yayikulu ndipo anali mphunzisi wabwino ndipo tinaganiziranso kuti anali kuyenda mtunda wautali kuzatiphunzisa kapena kuti kutipasa thandizo ndipo anali kusiya banja lake ndi munda koma ndisokondwa kuti anatithandizira ndi kutiphunzisa chaka chino choyamba chikatha tizaziyimira patokha ndipo ntchito yake izakhala ayimaliza mwina mwache tingampemphe kuti abwere azatithandizire pa chinthu china ndipo china chomwe tinasusana ndi pa ndalama zogula kabokosi muziwa anthu monga ife timafuna kutenga zinthu kwa ulere sono tinaganiza kuti kabokosi tizapasidwa kwa ulere koma pomwe tinakhala pansi nuganiza tinaona kuti chinthu chomwe wagula ndi ndalama zako umachiyika nzeru sono pomwe tinaona mtengo wa kabokosi tinaganiza kuti tikayika ndalama zathu pamozi tingakwanitse kugula kabokosi mwa ichi tinayika ndalama zathu pamozi ndipo ndise okondwa kuti tinda kabokosi kathukathu ndipo ndise onyadira kwambiri tizakuonesani momwe mungayendesere ma savings group yanu koma ngati musatira bwinobwino muzaphunzira kosavuta